God bless you and God bless Malawi. Now allow me to give this statement in Chichewa. Amayi ndi abambo moni onse mmawa uno Commission yabwera kuti idzafotokozere kuti kodi ulendo wathu tikuyenda bwanji Dzulo taponya voti ndipo pano tili mkati mwa ndime yowerenga zotsatira zathu ndipo timafuna tifotokozere kuti zimenezi zikuyenda bwanji komanso timafuna kuti tifotokozere mwachimvekere kuti kodi owina amapezeka bwanji pa chisankho chathu cha pulezidenti komanso cha phungu wa Nyumba ya Malamulo komanso cha khansala komanso kuti tifotokozere kuti kodi tikudikira zotani kwa iwo amene anapikisana nawo kumbali yosunga bata ndi mtendere. Choyamba timati tifotokozere kuti zotsatira zathu kuchokera ku ma polling station dziko lonse lapansi zikutengedwa ndipo ma form aja ndi zonse zikutengedwa pa manja kapena physically titero, kuchoka ku ma polling centre, station, kupita ku constituency tally centres. Komanso zotsatira zathu zimene zikuyenda pa makina ziyambika pa constituency tally centre. Mmene imati 11 koloko mmawa, kunyamula katundu ku ma polling station, Kupita ku Constituency Tally Centre zimayenda motere, Ku Chitipa ntchito imeneyi yamalizika kutanthauza kuti katundu wafika ku Constituency Tally Centre. Ku Karonga District ntchito idakali mkati. Ku Karonga Town ntchito idakalinso mkati. Ku Rumphi ntchito idakali mkati. Ku Mzimba. Ntchito idakali mkati, ku Mzuzu tamaliza, Nkhata-Bay idakali mkati, Likoma idakali mkati, Nkhotakota idakali mkati, Kasungu idakali mkati, Kasungu district ameneyo, koma ku Kasungu municipality idakalinso mkati, Ntchisi idakali mkati, Dowa idakali mkati, Salima tamalizitsa, Lilongwe district. idakali mkati, Lilongwe City tamaliza, Dedza idakali mkati, Ntcheu idakali mkati, Mangochi District tamaliza, Mangochi Town tamaliza, Balaka tamaliza, Machinga tamaliza, Zomba idakali mkati, Zomba District komanso Zomba City idakali mkati, Chiradzulu tamaliza. Phalombe tamaliza, Mulanje idakali mkati, Blantyre idakali mkati, Blantyre district, Blantyre city idakali mkati, ku Neno tamaliza, ku Mwanza idakali mkati, ku Thyolo idakali mkati, Luchenza tamaliza, Chikwawa ndi Nsanje idakali mkati. Pamene zotsatira zathu zikuwunikidwa komanso kuti zitsimikiziridwe, Bungwe la mec likuyitanira onse amene anapikisana nawo pa chisankho chimenechi komanso owatsatira komanso a Malawi tonse kuti chonde tiyeni tidekhe komanso tisunge bata ndi mtendere. Nthawi yoyembekezera zotsatira zathu ndi nthawi yoti imatha kukhala yovuta ndithu mitima ili m'mwamba ndipo pachifukwa cha chimenechi mmene ma kandideti athu angachitire Zimathandizira kusunga bata ndi mtendere komanso kubweretsa chiyembekezo kuti ndondomeko zonse zikuyenda bwino, chilichonse chili m'malo mwake. Pachifukwa cha ichi, tikupempha onse amene munapikisana nawo pa chisankhochi kuti mulemekeze ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa motsatirana ndi malamulo kuti tidutsemo pamene tikulandira ndi kuunikira zotsatira zathu tisanalengeze. Chonde tipemphe kuti musayambe kusangalala kuti mwawina koma mudikire kaye kuti ifeyo a bungwe la mec tiwulutse kuti zotsatira zili motere. Tikatsatira zimenezi tonse zitithandizira choyamba kuti tikhale bata ndi mtendere komanso zi ma zithandizira kuti zotsatira zathu zizakhale zovomerezeka ndi wina aliyense, m'dziko muno koma koposaposa kuti timangirire umodzi wa tonse ngati a Malawi. Tifotokozerepo za ntchito yowerengera ma results imene anthu ena akuchita mwapadera komanso mwaokha. Pamene ma anthu ena kaya ndi ma institutions ena ali omasuka kuti akhoza kumawerengetsera paokha zotsatira, Timafuna tingokumbutsira kuti ntchito imeneyi ikufunika kuti igwiridwe mwa ukadaulo komanso mosamala chifukwa chokuti chisankho ndi chinthu chokuti chikhoza kutibweretsera mtendere kapena kutisokonezera mtendere kumene ndiye mukamaonkhetsera masamu anu ma results amene mwawapeza chonde tiyeni tichite mosamala tisapange zinthu mofulumira komanso tipemphe amalawi onse Kuti tikamaona ma results amene akuperekedwa ndi anthu ena, tikumbukire kuti zimenezi si zotsatira zenizeni zimene zikuchokera ku bungwe la mec. Tikumbukire kuti pa malamulo ndi bungwe la mec lokha limene lili ndi mphamvu lolengeza komanso kufotokozera ndi kunena kuti amene wawina pa chisankho ichi ndi uyu. Choncho tikamaona ma results amene akuzungulira kaya ndi pa social media kaya tikulandira kumene tiyeni tizindikire kuti izi ndi zongogwirizira zimene ena apeza mwa iwo okha koma zoona zenizeni zichokera ku bungwe la mec ndipo ifeyo mu nthawi yoyikika tilengeza ndithu kudziwitsa Amalawi kuti kodi chisankho chayenda bwanji. Mutilole tsopano tifotokozereko kuti kodi tikama. unikira kuti kodi wawina pachisankho zimayenda motani. Pa chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, amene wapeza mavoti ochuluka ndi amene timanena kuti wawina. Koma pa chisankho cha pulezidenti ndi zosiyana. Mwalamulo, amene akuyenekera kuwina pa chisankho chimenechi afunika kuti apeze mavoti oposera theka amene ali ovomerezeka. Wena akamawerengetsera mavoti amenewa amayang'ana chiwerengero cha anthu onse amene analembetsa m'kaundula wa voti. Ena amayang'ana chiwerengero cha anthu amene anatuluka kukaponya voti, koma zonsezi si zolondola. Zoona zake zenizeni malinga ndi malamulo ndi zokuti. muwerengere mavoti amene ali ovomerezeka kuti mupeze kuti amene wapambana pa chisankho cha purezidenti ndi ndani. Tikambeko za nthawi yofotokozera kuti wapambana ndi ndani mongobwerenzera chifukwa dzulo tinakambanso ndime 98 ya lamulo loyendetsera chisankho cha purezidenti komanso phungu wa Nyumba ya Malamulo ndi makhansala zikufotokoza kuti Pa chisankho cha president ifeyo a mec tiulutse zotsatira mmasiku 8, chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo mmasiku 14 ndipo cha makhansala mmasiku 21 kuchokera tsiku limene tinaponya voti limene lili dzulo 16 September. Ndondomeko imeneyi yakhazikitsidwa kuti ipereke nthawi yokwanira ku bungwe la mec kuti lilandire zotsatira, liziunikire ndi kutsimikizira kuti zimenezi ndi zoonadi zenizeni tisanaulutse. Pa chifukwa cha chimenechi tikupempha Amalawi onse komanso inu amene munapikisana kuti tiyeni tikhale odekha ndipo tipereke nthawi yo tipereke mpata kwa bungwe la mec kuti liunikire zotsatira zonse tikazilandira tisanaulutse kuti kodi zayenda bwanji. Mukatifulumizitsa ndiye kuti pamenepo tikhala kuti talakwitsana ntchito. Ifeyo ngati bungwe la mec sitiyang'ana zotsatirazi mwa mofulumizidwa chifukwa chokuti mwina ena a iwo amene anapikisana nawo akutipangitsa khamani-khamani kuti titulutse ma results mofulumira. Tili ndi masiku eyiti oti tipange ntchito imeneyi ndipo ifeyo tiyesetsa kumbali yathu kuti tichite zonse motsatizana ndi malamulo komanso mu nthawi yake chifukwa tikudziwa kuti aliyense akudikirira kuti amve kuti zayenda bwanji. Ndiye tiyeni ulendowu tiyende limodzi. Kwa inu, khalani odekha, komanso sungani bata ndi mtendere kwa ife tiyesetsa kuti tichite ntchitoyi motsatira malamulo komanso moyenerera chifukwa voti ina iliyonse ndi yofunikira ndipo ikufunika kuti isamalidwe komanso iloledwe kuti idutse mu ndondomeko zimene lamulo linakhazikitsa. Ena nkumafunsa kuti uli chitetezo zikukhala bwanji mmene tikuyenda ulendo umenewu. Tiloleni kuti titsindike kuti nkhani ya chitetezo. Pa nthawi ino pamene ma results athu akuyenda kupita ku constituency tally centre komanso kuti azafike kuno, chitetezo chili mmalo mwake ndipo ndi chokhwima ndithu. Bungwe la mec likugwira ntchito ndi anzathu aku police komanso aku army komanso ena azitetezo kuonetsetsa kuti ku ma tallying centre kwathu konse dziko lonse la Malawi china chilichonse chili mmalo mwake komanso anthu akugwira ntchito mosa mosaopsezedwa komanso mosaletsedwa. Tikudziwa kuti pa nthawi iyi aliyense mtima uli m'mwamba kuyembekezera kuti amve kuti zatha bwanji. Koma tifotokoze ichi, sikololedwa kuti wina aliyense ayambitse ziwawa kapena aziopseza anthu ogwira ntchito ku mec kapena kuti asokoneze ntchito yathu imene tikugwira. Tiloleni kuti ifeyo tigwire ntchito momasuka. Ndipo aliyense amene ati ayesere kuchita izi akumana ndi lamulo, ndipo anzathu achitetezo ali odikirira kuti awonetsetse kuti zonse pamenepo zikuyenda bwino. Tili ndi asilikali okwanira amene ayikidwa m'malo mwathu monse kuyang'anira katundu komanso ndondomeko zathu zonse kuti ziyende bwino ndipo iwowa ali tcheru kuyang'anira kuti zinthu zikuyenda bwanji. Tipemphenso pamenepa onse amene anapikisana nawo, owatsatira komanso amalawi tonse tiyeni tidzigwire, tidekhe komanso tisunge bata ndi mtendere. Tikumbukire kuti chikatha chisankho ichi tikhalabe amalawi ndipo dziko lathu likhala lomweli. Tilibe malawi wina aliyense amene tinakasungisa pena kuti tikawononga uyuyu tikatenga winayo. We have one Malawi tiyeni timusunge tinsamalire. Dzulo tinafotokoza nkhani ya ku Iyembe ward ku Karonga Songwe constituency tiloleni tsopano kuti tifotokozere tsatane tsatane wa nkhani imeneyi. Bungwe la mec linadandira, linalandira dandaulo kuchokera kwa bambo Adrian Masimbi. Iwowa anachitidwa nominate ngati independent candidate pa chisankho cha khansala ku Iyembe ward. Koma dzina lawo linapezeka kuti silinawoneke pa ballot paper pa chisankho cha dzulo. Tinadziwitsidwanso ndi a Constituency Returning Officer ndipo tatsimikizira kuti mayi Margaret Mwakalinga, iwowa ndi candidate wa muvi wa Chilungamo Revolutionary Party, nawonso dzina lawo linapezeka kuti pa ballot paper palibe. Komishoni inafufuza fufuza monga tinafotokozera dzulo ndipo pofufuza pathu tapeza izi, Bambo Adrian Masimbi dzina lawo linapezeka kuti pa nthawi imene timakhonza zithunzi zoika pa ballot paper iwowa anasiyidwa. a dzina lawo sichina- sichinatuluke ndi chithunzi chawo pa ballot paper komanso a margaret mwakalinga nawonso anapezeka kuti mmene ballot chikombole cha ballot paper chimakhonzedwa iwowa dzina lawonso linapezeka kuti silinapezekepo pachifukwa cha chimenechi komishoni inalingalira kuti ipange bwanji ndipo yapanga chiganizo choyimitsa kapena kuletsa chisankho cha khansala ku Iyembe Ward ndipo mu nthawi yoikika imene tidzalengeze kumeneku kuchitika by-election kuti tilongosole zimenezi. Tifotokozere kuti nkhaniyi ndi yokha imene yachitika pa chisankhochi. Tili ndi ma ward 509 koma kumene kwachitika zimenezi ndi kumodzi kusonyeza kuti kwina konse zinayenda bwino ndipo komishoni nkhaniyi yaitengera ndithu kuti ndi ya serious ndipo tikufufuzabe kuti tikwanil tionetsetse bwinobwino kuti kodi zimenezi zinatheka bwanji. Tiloleni tsopano kuti tipemphe mtundu onse wa Amalawi kuti pamene tikudikira zotsatira, chonde, chonde tiyeni tisunge bata ndi mtendere tonse amene, osati azipani okha, osati ma candidate okha koma Mmalawi wina aliyense. Chisankho ndi mpikisano koma. Tikamamaliza zonse tikumbukire kuti chofunikira kwambiri ndi umodzi komanso bata ndi mtendere mu dziko mwathu muno. Tikumbukire makamaka kwa ife amene timapikisana nawo, tikumbukire kuti Malawi ndi wamkulu kuposa ife ndi zokhumba zathu. Choncho tiyeni tonse titengepo gawo ndi mbali kusunga bata ndi mtendere pamene tikudikirira zotsatira zathu pamene zidzaulutsidwe komanso kupita kuchitsogolo. Tikumbutsire makamaka inu anzathu a zipani, makandideti ndi okutsatirani kuti chonde tiyeni tilemekeze ntchito ya Malawi Electoral Commission pamene tikugwira ntchito yoyang'anira zotsatira zathu komanso tiyeni tisapezeke kuti ifeyo tikufotokoza kuti tapambana pamene sitinatero Tiyeni tidikire kuti ma results athu afike bwino. Koposaposa tikuyembekezera izi kwa anzathu a a zipani. Choyamba tikupempha kuti inuyo musakhale patsogolo kuyambitsa ziwawa kapena musakhalenso patsogolo Kuyamba kumafuna kuti mutipanikize ife ngati a MEC kuti titulutse zotsatira pamene tisanakhonzeke kutero. Komanso tikupempheni koposaposa kuti musayambitse ziwawa mu dziko muno ndi mmene mukuyankhulira. Tonse tikudziwa kuti mawu ali ndi mphamvu. Mmene mmayankhulira kapena mmene mungayankhulire zitisungira bata kapena zitibweretsera ziwawa. Chonde lankhulani ngati anthu okuti tonse. Ndife a Malawi, musapangitse anthu kuti akhale ndi mantha kapena akhale ndi chikayiko kuti kodi zinthu ziziyenda bwanji. Ifeyo chiyembekezo chathu kwa inu nonse ndikuti muyankhula moyenerera komanso momangirira komanso simufotokozera kuti mwawina pamene ife sitinafotokozere motero. Tikumbutsirenso kuti Ife a bungwe la MEC takhonza ma result sheet okwanira. Paja ndondomeko yathu ndiyokuti monita wina aliyense alandire kope akamalizira ntchito presiding officer kaya returning officer akamalizira ntchito yawo yowerengera kapena yoonkhetsera. Ngati. Ngati monita wakanizidwa kuti sanapatsidwe kope, ndi ufulu wanu kupempha kukumbutsira kuti akupatseni, koma tipemphe kuti tichite choncho mwaulemu. Um, ngati sanakupatseni kope, chonde chitani ripoti mwamsanga kwa constituency returning officer kapena kwa district returning officer kapena ku komishoni kumene chifukwa chokuti ndi ufulu wanu ngati mamonita Kuti mulandire kope ya ma results pa polling station, pa constituency tally centre komanso ku district tally centre. Pamene tikukamba izi timafuna tikambenso ndi anzathu amene mmagwira ntchito zoulutsa mawu komanso mwina amene mmatha kulemba pa masamba a mchezo kuti pamene muli ndi ufulu otha kulemba mulimonse, kuyankhula mulimonse, tipemphe. kuti inuyo musakhale patsogolo kuyankhula zinthu zoti zitichotsera mtendere komanso musalole anthu ena kugwiritsa ntchito nyumba zanu kapena mapeji anu kuyankhula zinthu zimene zingatichotsere bata ndi mtendere ah, m'dziko mwathu muno. Chomaliza tifotokoze kuti talandira madandaulo angapo ndipo tikuwaunikira Tikamadzafotokozanso mmene tikuyendera, tidzafotokoza kuti madando amene tinalandira, madandaulo tinalandira ndi otani ndipo talongosola motani. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu. Ambuye akudalitseni. Akundi Akundifotokozera apa kuti ndinanena kuti dziko lonse lapansi pena pake ya likhale dziko la Malawi zikomo kwambiri.
Uh, thank you so much, Honorable Chairperson. It has always been a tradition that at the conclusion of your speech, you provide space for the presse to

acheya ine dzina langa ndine alex banda ndimagwira ntchito ku Zodiak ndili ndi mafunso awiri mukuchedwa kupereka mithenga kwa amalawi pomwe mitima yawo ili mmwamba potengera nthawi imene mwaperekera dzulo kufika lero chifukwa chiyani Chachiwiri, zipani za ndale zomwe zikutenga kapena kulengeza kuti zachita kale bwino, mutani nazo? Chifukwa pomwe tikulankhulana inu ndi ine pano, zipani zina kunjaku zikuchita misonkhano ya atolankhani ndipo kumeneko zina zayamba kale kunena kuti ife ndi opambana komanso kuti kuchedwa kumeneku popereka mithenga. Simukuona kuti mukupereka mpata kuti anthu ayambe ku mchingerezi speculation kapena mphekesera zomwe zingabweretsenso mpungwepungwe kuno ku Malawi chifukwa choti mukuchedwa kupereka mithenga? Mafunso anga ndi amenewo olemekezeka. Okay, Madam Chair, Johans Mumba, Timveni Radio, komanso Television. Kwa ine ndi extension ya funso la Alex, maka nkhani yokhudza kuti um, ena kumanena kuti mwina uh, uh, apambana kale uh, mwina ndimangofuna nawo kuti uh, how much pressure are you getting kunena kuti mwina kumanena kuti ta- tapambana kale mwina mugwira kwanu kwa ntchito zikupanga affect bwanji zikomo cheya ine ndi westin katunga kuchokera ku mzati radio and tv uh, funso langa kwambiri ndilokhudza nkhani yokhudza network makamaka mmalo momwe muli ma constituency tally center uh, ngati mwachitsanzo mmawa uno uh, tinayenderako ndithu malo angapo ma constituency tally center um, ngati ndinafika pa chiwoko yomwe ndithu ndi dera la lilongwe masintha kumeneko ndithu tapeza kuti by half past 10 Ma polling station amene anali nawo ndithu anali okwana 15, 15 onse ndithu anali atatsiliza kubwera ndithu kumalo kumeneko kuti adzasiye ma results awo komano malingana ndi akuluakulu kumeneko amati ndithu apanga process ndithu malo amodzi okha chifukwa cha nkhani yokhudza network. Nkhani imeneyi ya network chikuvuta kwenikweni nchani? komanso mukhale mukukonza mwamsanga uh, nkhani imeneyi mutani kutengeranso kuti masiku akusendera momwe mwakambira muja kuti nkhani yolengeza masiku 8 14 komanso 21 ngati bungwe mukhale mukuchitapo zotani pa nkhani ya network zikomo
Zikomo Chair. Dzina langa Selina Kainja kuchokera ku Nation Publications Limited. Ndinalinso ndi funso limene afunsa oyambirirawa koma ndingowonjezera kunena kuti pa nkhani ya network kukuoneka kuti mmalo ambiri ana ali ndi vuto la network kuti apange transmit ma results Mwapanga ndondomeko yanji kuti mukonze network? Funso lachiwiri, pa dashboard pamene mukumaonesa ma result tikumaona kwambiri um, in terms of disaggregating um, the, the turnout it's disaggregated according to gender male and female I am yet to see

give responses to the questions that have been posed. Thank you. thank you sangwani ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso amene abwera ena amakamba zofanana ndiye mundilola kuti ndiyaphatikize poyankha kwathu pali nkhani yokuti tikuchita delay in eh, updating the nation zimenezi sizibweretsa speculation ifeyo pokhonza ndondomeko zathu tinayika time frames within which will come to the nation kuzapereka ma update ngati the view is kuti mwina tikuchedwa let me just say the commission will take that under advisement as we are going forward in our processes we will take that um, proposal i'll call it a proposal uh, in terms of our future uh, conduct ena akufotokoza kuti iwo apambana tafotokoza ndithu ndikukhulupirira mwachimvekere kuti pakadali pano palibe amene tinganene kuti wapambana pa chisankho ichi chifukwa malawi electoral commission sinapange declare kuti pachisankho ichi wapambana ndi uyu, pachisankho ichi wapambana ndi uyu. Ndipo titsindike unthenga wathu kwa zipani zonse, ma candidate onse kaya ndi achipani komanso ma independent kuti ma results amene muli nawo they are unofficial results. Pachifukwa cha chimenechi simunganene kuti mwapambana Tinafotokoza dzulo kapena dzana kuti Commission ikakhala pansi imalandira zonse ndikuwunikira zonse kuwonjezerapo ma void votes amene akamba Mr Wonder Msiska zimene zimatha kukhala ndi impact on the outcome. Ndiye unthenga wathu ndiwokuti aliyense tiyeni timvere langizo ili. Tisakhale pansi kumanena kuti ife tapambana. Izizi zimatha kubweretsa mavuto patsogolo chifukwa ena okumva mwachangu amangomva kuti awina ndi mwakuti akamazamva pambuyo commission ikulengezera kuti awina ndi awa zimatha kubweretsa chisokonezo and anthu ena amatha kukhala osokonekera. Ngati kuli iwo amene akufotokoza izi, commission is going to take that up. Timveni takamba za pressure, not that we are receiving specific pressure from any given entity or stakeholder at this moment. We are speaking in general terms. kungodziwitsa aliyense kuti time frame yathu imene tili nayo pa malamulo ndi masiku 8 14, 21 and tonse tidziwe kuti we are working within that time frame ndili pamenepo ndiloleni ndingophatikiza i think funso limene linabweranso kutsogoloko Ah, nthawi zimenezi sikuti malawi electoral commission inangokhazikitsa pa yokha ndinafotokoza kuti zili m'malamulo mu gawo 98 la lamulo lathu loyendetsera chisankho cha president aphungu a nyumba ya malamulo komanso ma khansala ndipo Malawi Electoral Commission ilibe mphamvu payokha kungonena kuti ayi masiku 8 achepa tizionjezera masiku 12 for instance mphamvu imeneyo tilibe ah, chifukwa choti malamulo anafotokozera motero basically ndiyankhe choncho for now nkhani ya network issues

Tinaika kale ma structures and protocols in place kuti in the event kumalo kwina network ikupezeka kuti mwina ndiyofooka kapena ili ndi mavuto atithandizire mwamsanga kuti ntchito yathu isapangike negatively um, impact um,

Ma vote amenewa tiapange manage bwanji and process iyi ikuyambira komwe ku polling station ku cons- ndi kufika pamene akuona ma vote onse aja eti zikafika ku commission lamulo limanena kuti we can consider the null and void votes Ngati zikuoneka kuti zikhoza kusintha the outcome. So tiyerekeze kuti inuyo a Wonder Msiska muli ndi mavoti 200,000, a Brian Banda ali ndi mavoti 500,000. Nga sindikunena kuti a Brian Banda akuposani. Ndiye ma void vote athu alipo 10. Olo titawerengera ma void vote wo ndikuwatenga onsewo ndikukupatsani it will not change the outcome so the commission has been given that power to consider ngati pakuoneka kuti pakhala impact then we need to look at them and see kuti kodi zili motani but if there is not going to be any impact then we are not going to, to, um, to consider them in that manner a Mdula Moyo munafunsa kuti ma parallel vote tabulation as of now imene tikudziwa there is the election situation room imene ikupangidwa manage ndi NICE and a coalition of other institutions within that Uh, but having said that we are not saying ena asapange ngati mukupanga just know that the mandate to declare official results remains with the Malawi Electoral Commission. Ma monitors ngati mwakhala mukutsatira bwino bwino ku- bwino bwino kufotokozera kwathu komanso you understand our legal framework. Ma monitors are part of the process kuyambira komwe kuja ku registration, ma transfers, voter inspection komanso ku polling processes uh, ndi results management however monitors do not have power to determine results the commission does not have to ask ma monitors kuti kodi apa mukuona bwanji that power is vested in the commissioners of the Malawi Electoral Commission ma monitors ntchito yawo ndikuonerera kuti kodi ntchitoyo yayenda bwanji is there compliance with the law we unpacked yesterday kuti kodi ntchito ya ma monitors ndi yotani but certainly they have no power in the determination of the results ma safeguard amene alipo we had in- indicated ndibwerezanso kuti tili ndi ma security protocols osiyanasiyana amene takhazikitsa within ndondomeko zathu zonse kuti tionetsetse kuti china chili chonse is safeguarded so mukaganizira when you process or you reflect on all our activities you will see kuti timakhala kuti tapanga embed the um, security protocols to ensure kuti tikusamalira if it's just the physical security ndiye kuti talongosola bwinobwino kuti chonse chikhale m'malo mwake

pepani mwangofuna tionjezereko mafunso angapo ine ndi leah malekano kuchokera ku times ndimafuna ndingopanga amplify funso lina limene anafunsa mzanga wanda msisha mwatifotokozerako za madera amene amalizika kuwerengera zotsatira timafuna tidziwe kuti pofika pano Mwalandira zotsatira zochokera madera ochuluka bwanji pa madera amene amalizitsa kuwerengera? Komanso panakambidwa nkhani ina ya network imene mwanena kuti mwina simunalandire dandaulo lina lililonse ngati bungwe la mec koma kuchokera kwa ma reporters mwina athu osiyanasiyana komanso ine ndemwe nayenda ma centre ndithu angapo tapeza kuti angokhala zotsatira zija kuchokera mma polling centre ena sanayambe ndithu kuziphatikiza kuzionkhetsa bwino bwino chifukwa cha network ndi pamenepapa timafuna mutifotokozere bwino bwino kuti kodi tikamakamba za manual counting ndi itiiti komanso ikuyeneka ichitike motani kuchokera mma constituency tally centre amenewa komanso za kugwiritsa ntchito mashini po panga count ma vote amenewa zikuyenda bwanji kuchokera mma constituency tally centre kufika kuno timafuna mwina mutsindikeposo bwino bwino potengera malo ena amene anthu angokhala sakuphatikizira ma results ochokera mma polling centre chifukwa cha network. Timafuna tidziweso nkhani ina kuchokera ku bungwe la mec lo lokhuzana ndi malipiro a anthu amene akugwira ntchito Pali ena ndithu m'maderamo akudandaula kuti ali pa dzuwa pakadali pano akusowa ngakhale kakudya ku madera kumene aliko chifukwa sanapatsidwe malipiro ngati ma presiding officer ena komanso anthu ena amene amagwira ntchito yopanga confirm anthu mma biometric uh, devices ndi timafuna tidziwenso nkhani imeneyi funso langa lomaliza mmene ma results akubwerera kuchokera ku madera kumene amalizitsa kuwerengera mavoti amenewa inuyo ndi okhutira ngati bungwe la MEC zikomo Uh, Honorable Chair, I will revert to you for the response and concluding remarks. Yep, thank you. zikomo kwambiri madam Leah Malekano kuchokera ku times Choyamba mwafunsa kuti tapereka update ya makina mmene afotoko akutumizira ndibwerezenso kuti the update imene ndimanena kuti in progress, completed ndi physical retrieval ngati munamvetsera bwinobwino ndinanena kuti pofika 11:00 physical retrieval kuchoka ku ma polling station kufika ku constituency tally centre zikuyenda motere kusonyeza kuti update ndapereka ija is not about the result, electronic results transmission koma kuti kodi katundu kunyamula kuchoka pa polling station kupita ku constituency tally centre zikuyenda bwanji ndiloleni kuti ndipange connect ndi the manual and the electronic process monga mwafunsira kuti ndikupangireni unpack mundilola kuti for purposes of uh, this briefing I'll be, I'll give a very high summary koma monga wafotokozera Sangwani a media muli pano you are going to be taken through a quick um, allow me to call it lecture on our results management framework kuti tonse tiyende limodzi tikunena kuti results management yathu ndi ya hybrid ndiye mundilole ndikambe kaye za manual manual tikutanthauza kuti zimene zikuyenda pa pepala Pa polling station pamene anthu amaliza kuponya voti ndipo anayamba kuwerengera, akamaliza kuwerengera they record that uh, those results on a result sheet. For the presidential it's uh, styled form 18A, for presidential it's form 18B and for the for the parliamentary rather it's form 18B and the local government is form 18C. Akasainirana ndi ma monitor, result sheet imene ija ndi imene imakhomedwa pa khoma. Akamaliza, the presiding officer amalongedza zimene zija in our envelopes, the tamper evident envelopes, ndikuzinyamula pa manja kupita nazo ku constituency tally centre and which is the progress report uh, we have given kuti zili motere. Zikafika kumeneko that is where the electronic processes start ndiye kuti result sheet imene inanyamulidwa pa pepala ija pamanja ija is going to be scanned and entered into the system kumeneko ndikuti kuyamba kwa the electronic transmission kuchokera ku constituency tally centre kubwera kuno alongside the electronic process Pepala la manyuwali likuyendanso nde likafika pamene paja the constituency returning officer akawonkhetsera za ku constituency kumeneko ndipo akakhon akakhalanso ndi summary ya pamenepo which is another form imene akasayinira ndi kusayinirana ndi ma monitors akatero akayikhomanso powonekera ndikuyitenga imene ija ah, ngati ili ya president ndiye kuti ipitirira ku district council ngati zili za local government ndi parliamentary ndiye kuti zikubwera kuno atazifayira ma um, lever arch files kuzikonza bwinobwino kuti zifike kuno ku national tally center kuti commission idzaunikire chimodzimodzinso ndi

Internet connectivity monga nnafotokozelera kuti tamvetsetsa kufotokoza kuti pa Chiwoko polling station kunali challenges and indeed your reporters on the ground mwafotokoza kuti ali ndi malipoti ena kufotokoza kwathu as a commission is that tili ndi ma uh, arrangements already in place with the service uh, providers amene tinakhazikitsa kale kuti in the event we have challenges however they present themselves we must find and craft solutions pomwe pomwepo kuti tithandizikire and zimenezo zili motero mwafunsa funso la ma payments a anthu amene akugwira ntchito I don't know kuti ngati mwalandira specific complaints kuchokera kwina kwake koma ndingokuwuzani the general framework in terms of how payments are being managed anthu amene akugwira ntchito they had a framework kuti adzalipiridwa Uh, they are Jews kawiri. On deployment, they were to be paid 50%, and on completion of the task, they will be paid the remaining 50%. Iwo amene sanalipiridwe, there is a formal way of addressing those complaints kuti atithandizire ifeyo and as a uh, commission through the secretariat kuti adziwe kuti ngati pali ena mwina ndalama zawo sizinalowe ku banki because they are paid through their bank accounts so if there have been challenges in uh, transmitting of their money kupita ku akaunti kwawo atifotokozere kuti tidziwe kuti vuto ndilotani and secretariat can uh, find a solution for now ndikuyankheni motero mwafunsa kuti kodi tili okhutira ndi katundu wathu umene wayendera ngati ndinalimva bwino funsolo monga tafotokozerera this is a work in progress kwina katundu akwanitsa kunyamula ku polling station kukafika ku constituency tally center ena sizinafike tikunena pano ndiye kuti ntchito ilipo tikakamba nkhani ya retrieval we also have to think of uh, different factors choyambirira ndiye kuti We don't have a uniform time pamene akunyamuka ku polling station kupita ku constituency tally centre. Tikakumbukira monga ndinafotokozera dzulo, nthawi yotseka ma polling station inali yosiyanasiyana. Aliyense akamaliza ntchito yawo pamenepo ndi pamene amanyamuka kumapita ku, ku Constituency Tally Centre. Tinafotokozanso dzulo kuti mayendedwe ena aziyen azinyamula katundu wa ma polling station angapo because that was the logistical arrangement in place kuti akafike ku national ku constituency tally centre this far Ntchitoyo ikuyenda bwino, if there are any issues arising we are dealing with them as and when they arise. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi ndi abambo kuti ndikuthokozeni m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission kumvetsera kwanu uh, update imene tinali nayo komanso mafunso amene mwafunsa monga afotokozerera bwana Sangwani kukhala nthawi ya maphunziro kwa anzathu atolankhani kuti tipange unpack kuti kodi ma re- results management yathu ikuyenda motani ndipitirire kupempha m'malo mwa bungwe la malawi electoral commission kuti tiyeni tonse tidekhe tisunge bata ndi mtendere pamene tikudutsa tsopano mu ndondomeko zathu zolandira ma results athu ndi kuwaunikira pamene kuti tithe kufotokozerera mtundu wa aMalawi kuti chisankho chathu chayenda bwanji ndipo amene apambana ndi ati. Zikomo kwambiri ambuye akudalitseni.
Thank you so much.